Hello, mise Eoghan, agus inniu beidh mé ag imirt foclach. Muna bhfuil 's agat caidé atá in Wordle, caithfidh go bhfuil tú ina chónaí faoi cloch nó páiste atá ionat agus níl fóin agat. Ní bhfuair tú a leithéid, Charles, ná bí buartha. Rud atá in Wordle ná cluiche beag simplí an áit caithfidh tú focal a thomhas agus tá sé iarraidh agat agus insíonn an cluiche duit má tá litreacha in do thomhas ceart agus ins an áit ceart. Tuigfidh tú é, tá sé simplí go leor, Foclach, is é sin an leagan Gaeilge do Wordle. Lean Linda Keating ar Twitter más maith leat. foghlaim faoi nuaíocht ar bith fá dtaobh de foclach agus lean mise ar Twitter ag Eoghan Ó Lorcáin is tú ansin. Léimfidh muid isteach sa chluiche. Anois, na focail a dtosaíonn tú le, caithfidh tú focal maith a phiocadh le lear mór litreacha a dtagann suas go minic a phiocadh. Is maith liom féin 'caite'. Tá's agam go bhfuil focla cosúil le anois agus maith agus rudaí cosúil le sin. Tá siad uilig maith. Caith, b'fhéidir, go hard leis an úsáid. Tá H iontach maith go deo. Nó faigh. Is maith liom féin faigh. Rachaidh mé le faigh. Tchíonn tú anois go bhfuil an A san áit ceart. Tá an H san áit ceart. agus níl F, I nó G ann. Tiontóidh litreacha buí má tá siad ceart agus insa focal ach ní san áit ceart. Anois, tá sé tábhachtach go dtabharann tú leat tae agus tú ag imirt foclach. Sa dóigh sin, beidh d'intinn ag obair mar is ceart. Anois, tá tú ag iarraidh é a fháil chomh gasta agus a thig leat, ach ba mhaith liomsa fáil amach a bhfuil T ansin. Tá's agam go bhfuil mé ag úsáid an I arís, tá's agam nach bhfuil sé ceart, ach tá mé sásta an seans a ghlacadh mar go gcuideoidh sé liom. Yeah. Níor chuidigh sé liom. Bhuel, chuidigh ar bhealach, tá's agam nach T dom. Anois, thig neart roimh an H, ní MH, ní TH, ní GH, b'fhéidir DH, b'fhéidir BH. Darbh. BH. Cuidíonn sin go mór linn. Nuair nach bhfuil 's agam cinn litir amháin atá fágtha, agus níl fhios agam an bhfuil C ceart, ach mar a right, mar shampla, sa chás seo níl fhios agam caidé le cur isteach anseo, cuirfidh mé P isteach, agus ansin déanfaidh mé BH. Tá fhios agam B contráilte, so cuirfidh mé m'ordóg thíos, agus deirim Níl sin ceart. Ní shílim go dtoiseann sé le C mar nach bhfuil litreacha ar bith a dtéann isteach ansin. Sanbh. Ní focal é sin. Tá an litir seo suimiúil anseo. Níl mórán a thig le dul isteach ansin. B'fhéidir gur I fada

TA I, TH, I fada, sílim. Ach ag an am céanna, ní shílim go bhfuil cionn de na litreacha seo bídeach ansin, mar sin, sílim go gcaithfidh sé gur I fada atá ann. B'fhéidir gur. Oh yeah. Fuair muid é. Má tá mé ag iarraidh gabháil arís. Má té againn, tá go bhfuil té againn sin leis go maith le gabháil arís. Anois, char oibir faoi an t-am deireanach, mar sin rachaidh mé ar ais go dtí caite. Mar gur sin an focal a n-úsáidimse. Char oibir sin ar chor ar bith. Anois, suimiúil, sin an chéad am a bhfuair mé litir nach raibh san áit ceart. Sin rud a n-aigtear tusa. Cuireann sé isteach orm nuair nach bhfuil agam ach A agus E. Tá fhios agam, tá mé cineálta cinnte, nach bhfuil siad le chéile. Má bheadh, bheadh an E ar dtús, b'fhéidir gur CEABH ná dea ná beadh. B'fhéidir gur agus leis sin bhí mé contráilte tá siad le chéile. Glacaim sin siar. Anois deal nó dealg? Tá an D ar dtús. Ní raibh mé cinnte faoi sin. Níl mé ábalta smaointiú ar fhocal ar bith eile. Dearg, b'fhéidir? Dea. Deireann? B'é focal sin? Ní focal. Níl H againn. Deas.

Coolio! Ah, go deas, go deas, go deas! Anois, cén focal a n-úsáidfidh muid? Anois? Cén fhás muid mar sin? Yeah, no, ní yeah é. Mm.

mar go mbíonn go leor focla le H go dtéigh sé suimiúil tá a fhios againn go gcaithfidh E a bheith ansin, ansin, ansin. ndearg, ndearg le fearg, néata, focal atá ansin. Ahem. Uh, Bhuel, bhfuil a fhios agat seo níl mise ag gabháil a bheith ag argáil leis sin, níl mé ag gabháil a bheith a thabhairt amach do do sin, bheith néata, bhfuil a fhios agat, arís, arís, arís, ó, cá mbeidh eile, dar ndóigh. Anois.

Agus bheadh iontas orm dá mbeadh sé ansin. Mar nach bhfuil áit ar bith ag an H le gabháil. So sílim go bhfuil an I ansin. Anois, cá bhfuil an H? Sin an cheist. Umm, níl a fhios agam, ná é, agus bheadh sittin in aon t-úsáid agus téid sin sittin i ndiaidh I go minic. Umm. B'fhéidir siúd? Tá an I ansin, bhí an ceart agam. Ó, bhí. Caithfidh tú do shúile a úsáid, caithfidh tú amharc ar an bhord. Déan cinnte roimh a ndéanann tú tomhas nach bhfuil litir ann roimhe, mar a rinne mise. It's gotta be. Tá a fhios agam go bhfuil I ansin, cuidíonn sin go mór. Anois.

Tighe. Sílim gur modh de tiús. Yeah, tea. Shíl mé gur part de teach a bhí ann. Ah, tighe. Thickness. Sé suimiúil. Bhuel, a chairde, mar a chíonn sibh, leis an solas atá thart orm, tá sé ag éirí dorcha. Súil agam go bhain sibh féin sult as bhur gcupa tae. Lean mé faoin fhíseán seo, brúigh an cnaipe mór dearg ag ráit subscribe agus an cnaipe like fhad is atá tú ansin. Cuidíonn sé go mór mór liom, 's tá sé go hiomlán saor in aisce, insíonn sé duit chomh luath is tá mo chéad fhíseán eile amuigh agus má théim, beo, sílim, sílim, Dé Sathairn seo inniu, thagann an físeán seo amach agus súil agam cuid is mó Dé Sathairn go mbeidh mé beo ar an cainéal céanna seo agus thig leat labhairt liom beo i nGaeilge fosta. Rann an físeán seo le do chairde nó le do mháthair nó le do mhac nó le do chuid páistí uilig nó achan nduine sa domhan fiú fhéin más maith leat. Scair a bhí. Imir Foclach fosta, achan lá. Sílim go gcuideoidh sé le daoine, b'fhéidir nach mbíonn ag úsáid Gaeilic, cuideoidh sé leo smaoineamh ar focla nach mbeadh siad ag smaointiú air agus fosta suí síos le foclóir nó teanglann.ie, níl fáth ar bith nár chóir duit, go háirithe muna bhfuil tú compordach.